Bushiritu nde awavulaza anthu amene akufuna kusewera naye ndithudi. Eee wabweratu kudzera mwa mneneri wake uja kunena kuti no nonse amene mukumasewera ndi zithunzi zanga nde mpakana kumazisinthasintha nkhope kumazipanga chani ndikuuzeni ndikangopezeka zono ndakugwirani eti ndizoti palibenso zoti kukunyengererani. Police police amwene mumva kuning'ina akamba zoti ndaniso akumazisintha zithunzi zokhala motani ayi kulitu ma AI kunja kuno nde tifotokoze nkhaniyi and ndaibweretsanso pa zifukwa zomwe nditafotokoze kutsogolo kuno koma tiyambeno motere kunena kuti no Bushiri eh mneneri kudzera mwa mneneri wakenso amene amamuyankhulira yemweno ndi Aubrey Kasakala amapereka warning dzulo kunena kuti Pali anthu ena ake akumatenga ndekuti zithunzi zake za Bushiriyo ndikumazisintha mwachitsanzo mwachiona chithunzi chimenecho yeah chithunzicho ndeti muona kuti no cha original ndi chimenechichi chachita kulembedwanso original eti ndipo no akuoneka chonchi munthuyi

Kenako tipange flip chithunzi chachiwirichi. Muonano zoona kuti no munthu uja wanyamulitsidwano tsopano uh, glass la mowa kuzino iyayi ka- ka- katambula ka mowa ndithu muli mowa mmenemo ti- timidoli nde kenakono mwamuona nkhope ikuonekano ngati munthu uja tsopano waledzera eh apa nde zamuphwanyano zenizeni waledzera mwaiona eti ndi zimenezi ndi zimene tsopano anthu akupangano kunja kuno

ningamtsatire munthu ameneyi? E, kodi munthu ameneyu ndi wolongosoka zochitika zake? Kodi moyo wake ukubalansa ndiye kutino ndi uh, zimene amachita ntchito zake? E, ziti kuti utumiki wake tikamakamba izi ti ndakhala ndikumaonanso zithunzi masazo anthu akhala akuyankhula kunena kutino Miracle Chinga oyimba uja hmm? Akuona kuti no iye amaimba nyimbo zauzimu and akumagwedeza akaimba nyimbo zake zauzimu zija. Koma chomwe chikuchitika mavalidwe ake ndi osiyanano tsopano. Ndiye kumanena kuti kodi iyeyu, kodi nimesa ndiye kuti nyimbo zauzimuzo zimayeneranso kumpangisa kuti azivala mwaulemu? Nanga enatu akapezeka kuti akavala kumaonesa ndiye kuti ntchafu chani zinthu ngati zimenezozo. Kodi ndiye kuti pamenepo sakusokonezanso anthu? Chifukwa anthu ena amapezeka kuti akaona zimene zija ayamba kukaganiza zolakwika, saku sakusokoneza anthu aziyesa kubalansa. Chimodzimodzinso apapa, ndiye kuti kufuna kupangano maintain chithunzithunzi chabwino, iyeyo wajambula chithunzi chake bwinobwino. Si zoti watenga mowa ndi kumamwa. Kaya amamwa, ndiye kuti kunyumba kwake

Mukapanga choncho, mukunyazitsa tsopano chithunzithunzi changa. Zithunzi zanga muzigwiritsa ntchito molakwika. Ndeno ndikakugwirani amene mupanga zimenezi ndikupititsanu police and mumangidwa. Palibenso zokukhululukirani iyayi. Chifukwa zithunzizo ndi zanga, ndajambula ndi camera yanga sizikukhudzani muzitenga mukazisokoneze sokoneze mupanga zanu. Kumenekoko nde kuti ndikutani? Ndikuphwanya maufulu. Kodi ndi zoonadi ndikuphwanya maufulu a Bushiri pamenepapa?

Fiction eti? Ndikangomuuza AI uja tandipangirako zithuzi za munthu akupanga zotere zotere nde ndimachitanso kunena Zithuzi zomwe muzione mu video mu, zithuzi zimenezo sizoti ndi za munthuyo sizoti ndi ameneyuyu tachita kupempha AI atithandizire cholinga choti kuti nkhani tikamaifotokoza sopano muzitha kumvesesa ndi chithunzithunzi.

wapanilira kaya hule mwachisanzo ndingopeka chisanzo eti eneko ndikulakwisa kwambiri mwaona mukumpangisa munthu uja azikaoneka no akupanga zinthu zimene samayenera kusakuti sanapange iyeyo eti mukumpangisa zinthu zomwe iye sanapange nde zonsezo zikapangisa zonena kuti no chithunzithunzi chake chionongeke zimenezozo kwa anthu ena ake amene sangathe kudziwa zoti zithunzizi ndi za

ndikumuphwanyira ufulu and takhala tikumaona zinthu ngati zimenezi zikumachitika kwambiri osangoti pa Bushiri yekha koma pa anthu ochuluka kwambiri anthu akutengedwa ndikumapangitsidwa zinthu zimene ndekuti samenera apange munthuyo ndizoti basi anangoyima pose yabwinobwino koma akampangisa kunena kuti no iyayi aoneke sopano ndekuti no wa, wanyamula kaya ndi jeni ndekuti no ndudu ya chamba akusuta

Timachito tima artificial tamitu ndi zoti ayi so pamenepopo mundipangisa kuti ndiphwanye malamulo anga zimenezo sindingapange ndizotsutsana ndi malamulo kuso zoona kuti pali zina zake zomweno ndizotsutsana ndi malamulo and zinthu ngati zake zimakhala ngati zimenezi kumpangisa zinthu munthu zimene samafuna kupanga that is wrong.

the pictures of other people zithuzi zijazi ngati azijambula ali ndi maufulu a zithuzi aja inuyo mulibe maufulu ozigwiritsa ntchito zithuzizo molakwika the best you can do chabwino kuzigwiritsa ntchito mwabwino at least bola nkoni koma kuzigwiritsa ntchito molakwika pamenepo ndekuti mukulakwitsa ndi mukamangidwa I think munthu uja ali justified foyena kumanota Komatu ndi m'busatu tamuonani ali busy no kulimbana ndi anthu kuti amangitse anthu and of course anthu ena anamangidwapo nkhani zolimbana ndi Bushiri kufuna kumuipitsira mbiri yes angakhale m'busa komano ndi munthunso so tikuyenera tizimulemekeza eti iye si angel yayi sitikufunika zonena kuti tipange zonena kuti mpakana timuonongera chithunzithunzi chake and izizi zipite kwa anthu onse amene apezeka zonena kuti no tikumatenga zithunzi zawo ndikumagwiritsa ntchito molakwika wina aliyense ndi mphunzitsi ndi president ndi ndani guys Ndi zomwe mukupangazo ndi zophwanya malamulo ndi kulakwisa. Tisamapange choncho. Ngati tasowa zochitatu kuli bwino tingokhalatu kusiyana kuti m'masamba a mchezomu tizitamika ndi kupanga zinthu zolakwika. Zosizingathandize. Technology yitu tikuyenera tizigwiritsa ntchito mwabwino. Social media ndi yabwino ngati tayigwiritsa ntchito bwino koma tikayigwiritsanso ntchito molakwika magaye itika ku chionongeko zomweno ndekuti tizapanga regret mawa lakelo. Akuti tu.